Takulandirani lero pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero?
the dc kuwamenyera ufulu amalawi ndiye ntchito imene ndinasankha ine kuwalankhulira anthu amene ali osauka amene alibe kuthekera kuti angakafikeko kumene kumafunidwa kulankhulidwako, ine ndi amene ndimakafika. Ntchito imene ndinaisankha ndekha, ndipo palibe amene anandituma, ndipo ndimakondwera kunja kukacha chonchi, ndimakhonza kuzuka mofulumira kuti ndialankhulire a Malawi, osayang'anira chigawo, osayang'anira mtundu, from Nsanje to Chitipa, ndiye ineyo ameneyo. Choncho Amalawi mukuyenera mudziwe kunena kuti ine siine wa chipani, siine wa dpp, siine wa udf, siine wa aford, siine wa utm, siine wa mcp koma ndine wa Mmalawi ine ndine mma- ndimamuyimirira malawi wina aliyense khaya ndiwe nyakusa khaya ndiwe nkhonde khaya ndiwe mtumbuka khaya ndiwe mulomwe khaya ndiwe muyawo khaya ndi- khaya ndiwe ngoni khaya ndiwe nsena ine ndimayimirira amene ngakhale olo uli dziko lakunja ndimakuyimirira chifukwa ndikudziwa kunena kuti amalawi ambiri adapita kunjako chifukwa cha mavuto chifukwa cha umphawi chifukwa cha usogoleri wovunda asogoleri athu akuno ku malawi amene amangoyang'ana za iwo choncho wina usandifanize ine ngati iweyo ndiwe activist koma wa chipani cha dpp uzipanga zimenezozo ndi zimene iwe unasankha kaya ndiwe activist koma umalankhulira udf uzipanga zimenezo ndi zimene iwe udasankha kaya ndiwe activist koma umayimirira utm zili ndi iwe ndi chisankho chako choncho kunditchula ine mayina kumanditukwana kumanena kuti ine ndine kanyimbi ine ndine wophwisaphwisa ineyo ndine wofuna ndizilandira ndalama ku maakaunti kwanga ndipo you just waste time pali munthu wina watulusa audio yake yondinyoza ati ineyo ndimayamikira aboma ine ndilibe udani ndi munthu wina aliyense cholinga changa ine ndimafuna ndi munthu wosaukayo apeze bwino ndipo iwe ngati uli wanzeru popeza ukuyimirira dpp ndiye uwauzetu a dpp wo akagawe chimanga uwauzetu a dpp wo kapena chipani chakocho chikagawe magesi uchiuzetu chipani chakocho kuti chikakonze msewu choncho kundinyoza ine kunena kuti abwanji ndikutumikira ndikukhala ngati ndikufuna ndizisuka boma you don't know what you are doing and nthawi yokuti nizikakangana ndi anthu mmene amalawi akuvutikira inetu nthawi imeneyo ndilibetu ine ndikamalandira foni kuchokera kumakanjira kunena kuti akalindo ujeni audio yanu imene munajambula yonena kuti kumakanjira hospital kulibeko magesi magesi abwera maleroli abwera mamawa wake wa siku limene lija ine ndimanyadira ineyotu ndimanyadira ndikamalandira foni kunena kuti akalindo a dc inuti ndinu purezidenti wa amphawi tikunena panopa ambulasi inalandidwa ija kuchokera ku makanjira kupita ku mangochi boma yabwera usiku wa siku lomwe lija aminisita anangoyimba foni ndimangoziwa kuti amene ndi khumbize chiponda wagwira ntchito akalindo zija mwajambula kunena kuti vitumbiko mumba abwere ku lujeri abwere ku ayendere ma estate zoonadi anthu akuvutika a estate ya Lujeri akumenya pakana anthu ndipo akuwazuza anthu ine kunyadatu ndikamalandira foni kuchokera ku NGO board kunena kuti we want to find out more about what is happening in Liwonde kodi anthu akuzunzidwa bwanji malinga ndi ntchito zawo zimene sanalandire ndalama ine kunyadiratu choncho do not waste much of your time kumanditenga ine kukhala mu line yanu yokuti ndizipanga za ndale ndizipanga za zipani ine sine wa chipani ndipo ngati ku dpp angapange chabwino ine ndimayamikiratu kapa ngati apanga zofoyira ndimaabandula chimodzimodzinso zipani zonse kaya sindiona kuti ati ati uyu kaya ndi wa udf kaya uyu ndi wa utm kaya uyu ndi wa aford ndimangoswa ndimangoswa kuswa motero kuti ine ndi mmene ine ndilili motero kutinso lero ndili m'matchalichi matchalichi ndi amene amalawi amati akamva nkhawa amapita ndi kumakadandaula, ndi kumakapemphera. Ndipo timakuthokozani inu, matchalitchi osiyanasiyana, kuchokera Akhristu onse komanso inu Asilamu, kuti mmakhalapo mu nyengo za Amalawi, Amalawi akamavutika. Ndipo timakunyadirani kaya ndinu a nkhoma synod kaya ndinu a blantyre synod ccap kaya ndinu livingstonia ah, kaya ndinu kaya ndinu asilamu kaya ndinu a prophet bushiri kaya ndinu a nyangulu ah, um, akuwaliranji kaya ndinu a profeti kaya ndinu a pasta a rasha zimba kaya ndinu a profeti mbewe timakunyadirani kaya ndinu ndani timakunyadirani makamaka mukafika nthawi yowathandiza amalawi ndafuna ndizuzule pano mchitidwe umene wachitika ku chikwawa ndipo ndikuziwa kuti odiyo imeneyi anthu ena osayimvesa bwino anenanso kuti ine boni kalindo ndaukira ndikunyoza asilamu ayi ineyo sindikunyoza asilamu koma ndimangonena chilungamo zimene zachitika ku chikwawa mwina amalawi ambiri mwaziona ndipo mwazi- mwaziwerenga komanso mwaziona nokha popeza inayo ndi video a gulu lina la chisilamu lidapita ku chikwawa mmuzi wina ndikukachita konveti anthu onse am- a mmuzimo kuti alowe chisilamu reason yake kufuna kuwagawira ufa ndikuona kumeneko mchitidwe umenewo that is a human right abuse kumulakwira munthu kumuchita fosi munthu kupanga chimene iyeyo sakufuna chifukwa cha njala tiyeni ifeyo amatchalichi tisawapite kukapereka zinthu kwa anthu ndi cholinga kuti tiwalowese mu tchalichi mwathu ndikunenatu ndi inu m- m'bungwe lina la chisilamu lophatikiza ndi amwenye limozinso ndi amalawi amene munakatengera advantage ya njala anthu aku chikwawa ndi nsanje kumene kuli njala yoopsa kutengera advantage ndikuwachita convert anthu ndikumanyoza uh, zina la yesu kunena kuti yesu si mwana wa mulungu ndi mtumiki chabe amene anangotumidwa si mwana wa mulungu koma iye ayi muhamadi ndiye mneneri woona kumeneko ndi kulakwa kwambiri and inuyo amene mmayang'anira mipingo mu ziko lino la malawi ma, uh, ngati a pac you need to condemn this mabungwe a- kapena matchalichi asatengerepo advantage ya kusauka kwa anthu ndi kupanga zimene zachitika ku chikwawa zachitika ku chikwawa zijazo si zinthu zoyenerera mu ziko la democracy limene anthu ali ndi ufulu wa chipembezo, amene anthu ali ndi ufulu olowa chalichi chimene akufuna, umene anthu ali ndi ufulu olowa chipani, ufulu ochita associate mu china chilichonse chimene iwowo akufuna. Kuwachita convert anthu kupita mu chisilamu ndikumanyoza zina la Yesu ndikulakwa. Ndiye ndifunse kunena kuti mukanakhala inuyo asilamu kunena kuti mwamuona prophet Bushiri, mwamuona profeti mbewe kumuona profeti nyangulu wakuwaliranji akuwauza anthu kunena kuti chokani muchisilamu mulowe muchikhristu simukanalusa izizizi zooneka chonchi zooneka chonchizi zikuoneka ngati za simple koma zimenezi zikhoza kubweretsa mkangano pakati pa amalawi zachitika zija ku chikwawa should be eh, condemned in the strongest terms and must not happen again in malawi inuyo bungwe la a, a, a, a, association ya asilamu mukuyenera muifufuze nkhani imeneyi chifukwa zimenezi zikanakuchitikirani inuyo ine i know you I know you mukanapita nthawi zino ndiye kuti maso atatulukamo akuluakulu a Quad- Kadiriya a- ndi akuluakulu a mipi- a- a- jene a- a chipembedzo china cha chisilamuchi paja mulipo mitundu iwiri nthawi zino muli mma tv mwinanso mukuotcha matchalichi kuti mwanyoza mwa, mwa mneneri muhammad and inuyonso you are repeating the same taonapo ifeyo anthu akugawa zipangizo akugawa chithandizo taonapo abushiri ineyo ndamuonapo bushiri ali ndi matraki osiyanasiyana sanambe wawauzapo anthu kuti alowe mu chalichi mwache ecg ndaonapo ine aprofeti mbewe akumachinga akugawa katundu wochuluka zakudya sanambe awauza anthu kuti alowe ku living word evangelistic ndamuonapo profe- prophet chitete wakumalosa uko akugawa zinthu sinambe ndamuonapo akuuza anthu kuti lowani mutchalichi mwanga chimodzimodzinso tamuonapo pastor rasha zimba wakumchinji Ta- pa- uje ni pasta uh, nyangulu wakuwaliranji amene s- amagawa katundu chaka ndi chaka mabulangete mkati koma sanawauzepo anthu kuti alowe mu sinagogi ayi soncho zimene zachitika ku chikwawa zija kuuza muzi wonse ku ena kuma aku- kuti anene korani ija kumalephera kumangofu- kunena kumangofuula ncholinga kuti alandire chakudya Zim- zimene zija ndi zolakwika kwambiri ndikupempheni inuyo akuluakulu a mpingo wa chisilamu timakulemekezani kwambiri ndipo ina ifeyo makolo athu ndi, ndi anabadwira kumeneko ndithu ndi asilamu ndithu koma sitinaonepo zachitika zija even olo ulamuliro wa bakiri muluzi amenenso ndi msilamu president bakiri muluzi akhala pa mpando pakana achokapo sanatenge dziko lino kuwauza anthu kunena kuti tiyeni tilipange dziko lino likhale la chisilamu choncho pakufunikira ulemu kwambiri ulemu upite upite kwa wina aliyense aliyense amulemekeze nzache aliyense akhale ndi ufulu wa- wosankha chipembedzo chimene akufuna tisatenge chakudya tisatenge umphawi wa amalawi ndikuutenga ngati ndi nyambo yowalowesera anthu mu mpingo mwathu Choncho zimene zachitika ku, ku Chikwawa ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri mu dziko la democracy zimene sizikuyenera kuti ziloledwe kuti zizipitiriranso ayi, sizikuyenera kupanga chonchoyi. Ah, uthenga ukupita kwa wamkulu wa polisi mayi Yolamu kunena kuti ku Dedza kuli wachitatu wotsatira kwa a OC amene ndi mzimayi akupanga zachinyengo kwambiri akumapita dera lina lotchedwa Maburundi ndikumalandira ndalama ndikumatulutsa katundu ochokera kuno ku Malawi kumapititsa ku Mozambique wiki yathayi matraki agwidwa kumenekoko a Dodma akutulutsa chimanga and amene amachita engineer zimenezizi ndi mzimayi amene uh, udindo wache ndi wa inspector ku Dedza ku border ku polisi mzimayi amene akupanga zachinyengo kwambiri and ngati MRA sikutulutsa ndalama sikupanga ndalama kuli zachinyengo kume- zimene mzimayi amene ati ali ndi ma connection ni ndi MCP ndiye akupangira zimenezo kuti ati iye ali ndi mphamvu Zimenezi zikuchitika madera ambiri ngakhalenso ku Mwanza. Ku Mwanzanso kuli apolisi ena amene akuti pa Mwanza paja pakamadutsa chamba, akuchigwira chamba chija koma ndi kuchizembetsa and chamba chambirichi chikumakhala cha ma ministers and zo- za- zachinyengo zangati zimenezizi sizikuchitidwa exposed. Akanakhala kuti ndi munthu wosauka tikunena panopa ali mu ndende, akanakhala kuti ndi munthu wokuti alibe ma connections ndi a ku MCP ndiye kuti munthu ameneyoyo ali mu ndende and Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kuti we have even men in uniform women in uniform amene ali ku polisi koma they are not doing the needful they are doing uh, practicing corruption akupanga zinthu zoopsa kwambiri choncho ndinafuna ndikuwuzeni inu amayi Yolamu kunena kuti tathamangirani ku Dedza ku border mupite malo amene amatchedwa kuti Burundi, kumenekoko kuli mzimayi wina wa polisi third in command, inspector, akupanga za chinyengo. Ndipo inu a Anti Corruption Bureau ngati mukulifuna dzinalo ndili nalo, mayina a anthu amene akupanga a polisi amene akupanga za chinyengo ku, ku ujeni uku ku Dedza ku border ndili nawo. Inunso aku aku a headquarters area 30 ngati mukulifunanso zina la mzimayi ameneyi ineyo ndili nalo ndikungopangira ulemu koma mumulangize mzimayi wanu akuzunza ngakhale apolisi anzache so kailonso akaba ndalamazo anthu akampatsa ndalama aka- akatulutsa katunduyo kupita kunja ndalamazo akudya yekha ndikumawaopseza ndikumanena kuti ino ndi nthawi yathu ifeyo ndife a mcp paja apolisi ena ndi agalutu apolisi ena ndi agalu, m'bomamo mukuwatenga apolisi ena ngati ndiosafunika, ndi awa mukungowapanga ma transfers, kuiwala zokuti ana amenewowo ali ndi ana amene ali m'masukulu, aku, ali, nthawi zino alima lima chimanga chawo m'ma line mu, kuti, malinga ndi njalayi kuti mwina apeze kena kache kathumba kamodzi, lero mukuwapanga transfer. ndikumanena kuti boma lino ndi lanu dziko lino ndi lanu inu a mcp aliyense amene akuoneka kuti ndi, ndi mulomwe kapena ndi mtumbuka ameneyo akuchoka amene akuoneka kuti ndi, ndi muyawo akuchoka kuwamwazamwaza anthu dziko lomvetsa chisoni kwambiri ndiye ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti zinthu zanu zimene mukupanga kumeneku tikuziona dziko linolo paliponse pakubedwa ngakhale olo ku chi- chipatala cha central ku zomba anaba ndalama anagawana lero ma auditors mukupita kumenekonso musamale chifukwa akaunti imene akufuna kukakuonesani nkhani ya auditing ndi akaunti yayikulu imene ndalama zonse zinachotsedweko apangana kale kuti akakuoneseni akaunti yaying'ono komanso at the same time akukonzerani ka package kanu kuti nanunso munyambite ndiye mukakalandira ifenso zonsezo tikuzidziwa ndipo tizipereka paja pamatchedwa pa acb bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village t a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa